In Cussìzu regionale custu manzanu est istada fata sa celebratzione solenne de sa Die de sa Sardigna, festa natzionale de sos sardos istituida in su millenovichentosnobantatres in ammentu de sa rebellia contra a sos piemontesos. Sos temas de cust'annu pertocan formas de integratzione in Europa moghende dae cussa chin sa Còrsica, ìsula gremèddiche, e formas de migratziones e emigratziones nobas. Ma sa die est una data chi ammentat prima e totu sa rebellia populare de su bintotto de aprile de su 1794, chi aiat custrintu su visurrè sabàudu a si ch'andare dae sa Sardigna aperinde un'àghidu a s'isperantzia e a sa libertade. A s'addòbiu fatu in Cussizu ant picadu parte sas càrrigas istitutzionales prus artas de sa Còrsica, ghiadas dae su presidente de s'Assemblea corsa, Guy Talamoni. Su benevènniu li at dadu su presidente de su Cussizu regionale Gianfranco Ganau. Pro s'ocasione, chin sa Còrsica, at firmadu un'acordu chi diat dèpere spunnare a sa nàschida de una macroregione insulare intre sas duas ìsulas prus mannas de su Mediterràneu. A pustis de deche meses de mandau, s'amministradore istraordinàriu de sa provìncia, Sabina Bullitta, at lassau su postu a Alessandra Pistis, chi at a gestire s'ente fintzas a su trintunu de Nadale de su duamiza e sèichi. S'amministradore istraordinàriu nou de Loceri est unu funtzionàriu de su comune de Tertenia e in custos meses at a dèpere implementare sa riforma de sos entes locales varada dae su Cussizu regionale. Sa dutoressa Sabina Bullitta, chi como at a fàghere su diretore de su Servìtziu Regionale Demàniu, Patrimòniu e Autonomias Locales de Nùgoro e Olbia Tèmpio, at faveddadu de su traballu fatu in s'ìnteri de su mandadu suo, chin sa punna de garantire sos servìtzios a sos citadinos, cumintzande dae sa manutentzione iscolàstica, de sos caminos, pro acabbare chin s'assistèntzia a sos disàbiles. Unu addòbiu in sa sala consiliare chin sos assòtzios chi òperan in campu sotziale sanitàriu in Nùgoro pro fagher rete chin su Comune pro garantire servìtzios sicuros a cussos tzitadinos chi sun in dificultade est s'obietivu de s'assessoradu a sos Servìtzios Sotziales e sa Commissione Servìtzios Sotziales. A s'addòbiu an partecipau s'assessore a sos Servìtzios a sa Pessone Valeria Romagna, su presidente de sa Commissione Graziano Siotto, sos rapresentantes de sos assòtzios, de sa Giunta e de su Cussizu. Mudare sas polìticas industriales e facher prus craresa in cussas energèticas, a lu pedire sun sos sindacados intesos in auditzione in sa Commissione Atividades Produtivas de su Cussizu regionale, sos segretàrios de Filctem CGIL, Femca Cisl e Uiltec Uil, Giacomo Migheli, Marco Nappi e Tore Sini, an ispricadu sas chistiones prus importantes chi pertocan su cumparte industriale sardu, e ant pediu s'azudu de sa Commissione pro chi sa Giunta regionale e su presidente Pigliaru muden ategiamentu. Sa polìtica depet cumprèndere chi chentza s'indùstria, sa Sardigna at a esser prus pòvera e destinada a s'ispopulamentu prus in presse, ant nau sos sindacados. Sa riconversione industriale non si podet firmare a sas atividades de bonìfica, Tocat de colare dae sa chimica traditzionale a cussa birde e punnare a su manifaturieru sustenibile. Sas bonificas, si depen facher pro leze, sunu doverosas pro tutelare s'ambiente e sa salude, ma sa politica industriale non podet esser spetzi custu ca non batin occupatzione. Novas malas, fintzas pro su regime de essentzialidade, revocadu a sas tres centrales sardas de Fiumesanto, Ottana e Portovesme. Su Nùgoro Softball in Lombardia at bintu sas duas trasfertas bàlidas pro su e bàtoro e chimbe turnos de s'istajone regulare de s'Italian Softball League. Como sas nugoresas sunu segundas in sa classìfica de su girone A, Sa formatzione allenada dae Bartolo Florian at bintu dumìnica chin su Saronno, in gara unu chin su puntègiu de oto a duos e in gara duos pro ses a chimbe. Sa die a pustis in Legnano at bintu in gara unu pro tres a nudda e in gara duos pro tres a unu. Sun bìnchidas chi cunfirman sa potentzialidade manna de sa formatzione de su presidente Totoni Sanna, chi cust'annu at unu allenadore nobu e jocadoras nobas che a sas istatunitenses Henderson e Hamilton, s'azzurra Paolucci e Ambra Collina. Prima de su Nugoro Softball in classìfica b'est su Bollate e, in su turnu imbeniente, semper in trasferta, sas nugoresas an a jocare contra a su Ribo La Loggia. Sas piemontesas sun terzas in classìfica e an a chèrrere isfrutare s'ocasione pro che colare su Nugoro.